Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu abịakwanụ m ọzọ dịka anyị si ekwu maka na anyị sịrị na anyị ya na-akọwa ife ụfọdụ na were asụsụ Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ maka na ife o ji wee dị mkpa bụ na ndị nkụzi ka anyị bụ ọlụ anyị ka anyị na-alụ wee na-ayọkwanụ ndị nkụzi ndị ọzọ n'ebe ọbụla fa nọ n'ala Igbo ka fa pụtakwuo enye aka were asụsụ Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ ka anyị wee na-aghọta ya ife anyị nọ na ya bụ research methodology anyị wee na-akọwa ka esi eme research na okwu ụfọdụ a na-ekwu na ya na procedures eji eme ya bụ research igbo ka anyị ji akọwa ya wekwere english na-akọwakọ maka na o nwerọ mgbe english ya ya apụ n'ife anyị na-eme M- akọwasịgodi ya n'igbo ụmụaka anyị ghọtasị ya n'igbo english ka anyị ejikwa wee dee ya ya kpatara anyị ji ede ife ụfọdụ na-akọwa ife ụfọdụ na-ede ife ụfọdụ na gịnị na english kwa excuse me o nwere paatị na-amagbu onwe ya na research methodology mgbe ọbụla ị gụsịrị akwụkwọ maọbụ project maọbụ thesis ma dissertation ma journal o nwere paatị na-amagbu onwe ya excuse me paatị ahụ na-amagbu onwe ya bụ nke a na-akpọ definition of terms used in your paper definition of terms used in your paper. Define the terms. Let us know kedu ife i mean n'ife anụnwa ị na-ekwu maka na ife i meanụrụ nwere ike onye Saudi Arabia ngị nwa bụ onye Igbo na-ede ya onye Saudi Arabia ọ bụrọ ife ahụ i mean ka o mean mana ofu okwu ka i use maka na ife i mean nwere ike onye Thailand ọ bụrọ um, etu ahụ i si wee kwu ya ka o si wee were ya ife i mean nwere ike onye Europe okwu ahụ i yuzuru ọ bụrọ etu ahụ ka o si ahụ ya o nwere nwata akwụkwọ m na 2013 pụtara na klaasị wee na-ekene onye Germany wee sị ya love you bro love you bro nwatakịrị na- na-ekenekwa nke fanwa na ndị bụrọ ndị ọcha nwaanyị onye ọcha wee were ụla wee fịarịa ya ntị maka na ọ sị gịnị love you bro maka gịnị na onye ghọtara meaning love you bro na onye ọcha ọ na ọ na-ekene abụrọ ovu maka na onye ọcha feel na ife ọ na-agwa ya bụ love you bro o wesịa o wee were ụla pịagharịa ya ntị wee jụọ ya do you, thi- do you think I'm part of you maka gịnị na onye anyị onye igbo ibe m anụnwa mee gịnị were obi ọcha ya niile wee bịa kwee n'aka wee sị love you bro mana onye o kwere n'aka wee sị ya na- eh, wee- onye ọ na-ekwezi n'aka bụ onye ọcha aghọtarọ ya ụdị ahụ ọ na-asị ya love you bro maka na the word love dị iche n'ebe onye ọcha anwa nọ unfortunately na nwanne m nwoke bụ onye Igbo onye ọcha anụnwa so na ndị ọcha na-ekwerọ na nwoke na nwoke kwesịrị ịga- ịbụ di na nwunye or na nwaanyị na nwaanyị kwesịrị ịbụ di na nwunye maka na ife e ji wee malụ fa nụ mana onye ọcha nke anụnwa esorọ ya therefore na concept of that love expressed by my fellow Igbo student abụrọ the concept onye ọcha ji wee nabata ya ka o ji adị mma ịkọwa na pepa gị kedu ife i mean maka na ife ahụ i mean abụrọ ife onye ọzọ mean ka anyị gabakwanụ First of all, definition of term. Ihe enweta ni topic. Ngwa na topic m tiili ebe anụ, a sị the notion of human right in Igbo society. The notion of human right in Igbo society. ndị be anyị ka m jụọ igbo human right ndị ọcha ọ bụ human right ndị igbo the answer is no fa ncha abụrọ ofu o nwere ebe anyị abụ ofu nwere ebe a na-abụrọ ofu ya ka o ji dị mkpa na topic a na-ekwu bụ gịnị definition of terms define what you mean onye Igbo na-ede pepa wee na-edefend the human right o kwesịrị ịkọwa excuse me o kwesịrị ịkọwa the part of the human right o kwesịrị ịkọwa kedu ife o mean by this human right maka na human right ndị ọcha ka fa si edebe ya na human right n'anị Igbo abụrọ ofu Ya ka o ji dị mkpa na ife anwa ị na-ede na pepa gị anwa, word ọbụla e use dị very controversial, i kwesịrị ịkọwa what kedu ife i mean na this particular word. Anyị wee na-agakwa, ị bịa na thesis statement gị, the same thing, ị na-akọwala anyị maka pepa ị na-ede, kedu ife i mean n'okwu ụfọdụ. dịka anyị si wee kwu kịta topic m wee bụrụ the notion of human right in Igbo society ndị be anyị kedu ka onye ya ede pepa anụwa ya esi wee dị ya onye a nọkwa na nsogbu maka gịnị na ife ọbụla ọ ya ede na ọ ya akọwala anyị kedu ife o mean for example human right na be ndị ọcha bụ na nwoke ya anụ nwoke nwaanyị ya anụ nwaanyị that is human right then i wee bụrụ onye ị bịaza n'ala igbo human right nke ndị igbo ị mara na ọ dabarọ n'ala igbo na nwoke a na-anụrụ nwoke nwaanyị a na-anụrụ nwaanyị ife ọ sọkwa anyị bụ ndị nọ abroad pịtọwa apịtọsị ilu n'ụlọ a- aja anị- aja ana aja ana be nna gị si na ọ bụrụ ya nke tata nya bụ na onye igbo na-ede maka pepa ọbụla ọ na-ede kwesịrị n'English nwe a na-asụ ịgbalie nya agbalị the concept of human right must be clearly explained in your paper. O nwee side a na-edebe na column, o nwee ebe ị ga-ede kọwaa ife i mean na this human right na ife i mean bụ eh, freedom of eh, speech na ife i mean bụ gịnị freedom of religion na ife i mean bụ gịnị freedom of association mana it does not include freedom of sexuality. that is it because na ngị bụ onye igbo aya abịarọ dee pepa na-asupport ife na-adịrọ possible n'ala igbo ọ bụsịkwa na ife i lo na ọ dị possible ị kọwaa anyị ya akọwami akọwami kedu ife i mean n'ife dị etu a ọ nya bụ part a na-akọwa maka definition of your term ana m ege nwanne anyị nwoke bụ maazị dibịa maazị dibịa Maazị Dibia wee na-akọwa maka Chukwu the concept of God God ọ sị na etymology ya na ọ kọwala gị ga- ị gaa Facebook ka ị ya aghọta ya ka o si akọwa ya maka gịnị the concept of- ị bịa na pepa gị academic paper a na-use the word God kedu ife i mean by God ngị bụ onye Igbo na-ede

so dịka anyị si wee kwu i wee bịa wee use human right human right for whom nke onye ọ dị very very important na pepa gị na ya akọwa na ife i mean by human right god kedu ife i mean by god na ife i mean by god you are talking about homosexuality ka ife i mean by homosexuality in your paper ụfọdụ ndị igbo bụ homosexuality bụ nwoke a mụrụ ọ na-eme ka nwaanyị that becomes a homosexual for some Igbo people. Is that the correct definition? We have to know. Ụfọdụ ndị Igbo bụ nwaanyị a mụrụ na-eme ka nwoke ọ bụrụ lesbian. But that is not what gay is, is all about. That is not what lesbianism is all about. There must be that kind of sexual aspect of it. in my own view so that na ịpụtazịa na-asị na mmadụ bụ ọ- onye igbo na-ede pepa wee bịa ọ bụrụ na ọ dị naive wee na-ede the pepa o nwere ike ọ bụrụ na ife o mean by gay na pepa ya bụ gịnị nwoke a si n'afọ nne ya pụta na-eme ka nwaanyị mana that particular person has no relationship at all has no sexual relationship at all with another man mana nyanwa ka nghọta ya si wee dị onye nwa bụ gay that is not acceptable that is why your paper should define ka ife i mean so that ka e wee ghọta ebe ị na-aga ọ bụrụ na ọ nya bụ ife etu pepa gị si wee ghọta gay onye bụ gay na onye bụ lesbian yet we know na your concept of gay bụ nwoke a mụrụ o si n'afọ nne ya pụta na-eme ka nwaanyị ma ọ bụ nwaanyị a mụrụ o si n'afọ nne ya pụta na-eme ka nwoke not that the person has any sexual relationship with the same sex ọ dị very very essential what do, what do you mean by marriage ị bịakwa bụrụ onye igbo na-ede pepa this kind of concept of marriage o sokwa na nsogbu a na-enwe taa because marriage is no longer what we consider it to be. You have to define that marriage is the, that union between man and the woman, period. Because na onye America na-ede pepa nwere ike marriage abụọla ya marriage between nwoke na nwoke ma marriage between nwaanyị na nwaanyị. That is also marriage. Onye Europe na-edekwanụ nwere ike bụrụ marriage bụ ife ọ bụọla ya bụ eh, mmekọ nwoke na nwoke mmekọ nwaanyị na nwaanyị that is marriage you see that is why in an academic research in an academic paper define your terms terminologies kedu ife i mean n'ife anụnwa ọ dị very very very essential ndị igbo ibe m ọ magburu onwe ya maka na ife o ji magbuo onwe ya because na nghọtavie dị n'ụwa kịta erikezi ife anyị na-afụzi n'ụwa kịta erikezi ị na-anya na etu anụnwa anyị si wee nọzialụ na onye nọ n'ana igbo nwee ike ịma ife na-eme na america mara ife na-eme n'europe mara ife na-eme n'asia etu a ka ọ dịkwa ka confusion si wee si- dịkwa si enu si ana n'ana igbo nwere ife anyị na-asọ Therefore, na onye Igbo na-ede ife odide kwesịrị ịma ife anyị na-asọ. Ife ahụ anyị na-asọ debere anyị ya. Anyị akarọ bụrụ ndị ọcha. Anyị nwezikwa ike jebe na be ndị ọcha na-eme ka o si sọ anyị. Ị pụtakwa n'ana Igbo, o nwere ife ana na-asọ. Ya bụ na pepa gị na ị bụrụ onye Igbo na-ede the pepa, ị ya-akọwarịrị ife niile ọ bụ. What do you mean by religion? Let us go to our root. we have to go to our root kedu ife ị mean by going to the root you have to define it ka anyị malụ or going to our root mean ifebe alụsị or going to our root mean ịgwọba ọgwụ or going to our root or ife ọ pụtara bụ na anyị ejezi ụka ị kwesịrị ịkọwa what do you mean by going to the root for example na ị bụ onye igbo i wee pụta na na na na na be unu i wee sị na na ị bụgolu born again ị kwesịrị ịkọwa n'ife i mean by born again or born again mean na ị born gị again from eh, religion i mean from christianity to african traditional religion or born again from african traditional religion to christianity ife ọbụla kwesịrị a kọwaa nya etu o si wee kwesị o doo anya na onye ọbụla na-agụ pepa gị a na ọ ngị nwe this paper this paper is your authority you are the author therefore na that paper na ife ọbụla na ị define ebe anwa bụ etu anwa ka a ga-esi wee ghọta ya so that onye Amerịka gụọ nya ọ ghọta ya according to your own terminology onye Europe gụọ nya ọ ghọta ya according to your own terminology onye Asia gụọ nya ọ ghọta ya according to your own terminology onye Igbo gụọ nya ọ gụọ nya ghọta ya according to your own terminology that is why o ji wee dị mkpa na ife ọbụla anyị na-ede ede okwu ọbụla e kwuru nwere ka e si ekwu ya nwee ka e si kwesị ikwu ya nwee ife ọ pụtara ka ọ ya-abụ a gụa nya a wọta ya ka i si wee chọọ maka na ọ bụrụ na i denye ya bụ ya ọya etu ahụ ị mara na ife ọ pụtara bụ onye pụta onye i debere akwụkwọ nụ ka o si sọ nya o wee ghọta igbo ndị ọma na-ege ntị eji m n'aka na o nwere ebe anyị debere ya n'ụbọchị taa elozokwana o nwee nke na-edoro gị anya jụọ na kọment sekshọn O nwee nke na-agbagwoju gị anya, jụọ na comment section. Ị jụrụ a na-ajụ, anyị aza gị. Maka na ọ dị mkpa ka anyị wee na-atapi na-atapịa na-ekwu ya n'ọnụ Igbo. Biko, ka ị na-awọchị vidio anyị a, kaba nnọọ arụ, kọpịa nya welu nye onye nkụzi gị, sị ba pụtabazịa, pụtaba n'ama egwu atụna ba. O nwere onye o nwere onye ọbịa ahụ nwee isha. fa pụtaba were ife ahụ fa na-akụzi na klasrum pụtaba ka a na-were igbo na wee na wee na-atapịa nya bụ ife okwu niile ahụ a na-ekwu na klasrum were inglish na-ekwu oge elugo ka anyị were igbo na-atapịa ya ka ụmụ anyị wee na-aghọta ndị na-agarọkwa skuul nọgodoro na main market nọlụ arịarịa main market ebe ọbụla a nọ nọkwala ebe anwa tinye dis vidio na-aghọta ife e mean ghọtamie nya ọfụma maka na anyị pụta buru inglish wee fany- fachisie na ntị English nwa anyị amara asụ nke a m na-asụ ya bụ English o nwere ka fa si pronounce ya nụnụ o nwere ka o si ada ụda na ị jee ị jee be Eliza akaba sụọ na English ka e si asụ nke a m na-asụ ya bụ English ịwọcha ebe nọ Engligbo so na isiokwu dị na ya bụ na anyị kwesịrị ka anyị natabazịa were igbo anyị ndị nkụzi ndị professors ndị lecturers ebe ọbụla ị nọ ka anyị were igbo wee mee gịnị wee na-ejikọta onwe anyị ọnụ wee na-aghọta ife ụfọdụ ọkwa ya bụ ife ndị Christianity ụfọdụ ji wee gaa maka a bịa na some of their preachings wee were igbo ndị mmadụ na-aghọtami ya aghọtami a gụsịọdị baịbụl e were igbo kọwaa ya bụ na ndị ụka ma iferi na especially ndị katọlik e dee na e dee na eh, na English e dekwaa na Igbo e were Igbo wee na-aga ị nekwuo anya ị fụ na ụfọdụ ndị katọlik ị bịa n'ụka ụfọdụ na va ji etọ n'ukwu anya were ọja were nke a va ji wee wee malụ fa wee na-aga ya ka e ji ejide ndị mmadụ na-ejidesi fa ike ya bụ na ife anyị na-ekwu okwu ya bụ na ndị nkụzi ọbụla ọbụla ige ntị biko were ife a eh, nye papa gị ma mama gị ma uncle gị ma eh, niece gị ma onye any family member or friend bụ onye nkụzi sị fa na oge elugo ka ife niile fa na-akụzi na classroom ka fa tapịabe ya tinye ya ka ọ bụrụ n'okwu igbo ka anyị eji wee na-akọwa ya adị m achọ na ndị igbo pụtara na ụdị mmadụ m ya disappear because na ụfọdụ ife m na-akụzi na ma na-akụzi siri etu kwesịrị maka na nke m ma ka m ji abịa mana m chọrọ ka o nwee ndị ka mma pụtaba wee na-akụzi ya na-atapịa etu o si kwesị ekenekwa m unu ịlụzikwana ịjụ anyị ajụjụ daalụkwanụ bụ ndị mmadụ ege ntị daalụnụ